agwara m ndị Igbo na ọ bụrụ na ị gaa kwụọ ụgwọ isi nwaanyị kpọbata ya n'ụlọ ya erute n'ụlọ gị ya wụrụ dibịa ka ị lụrụ ma ọ nọghị n'ụlọ gị ahụ mee dibịa ahụ ihe ahụ o kwupụta ụwa gụwa na onwe gị lụrụ ya nọ na nsogbu ma gwa ndị Igbo ọ bụrụ na ihe na-agara gị nke ọma gị gaa kwụchaa ụgwọ isi nwaanyị ụzọ ekechichie ruo ori nke ị na-eri eri gba mbọ gaa jụọ ese ma ọ agbara nwaanyị ka ị lụrụ ma ọ dibịa ka ị lụrụ gbakwana mbọ nyere ya aka ka ọ bụrụ ihe ahụ o kwepụta ụwa maka na ọ dịghị onye bịara ụwa na-emeghị ihe o kwepụta ụwa ụwa ladịrị mfe biko chabụọla were ntị onye igbo n'obi onye igbo ihe m na-asụwa igbo ihe m ji na-asụ igbo wụ na izu ka mma na nne ji na a ga-eshiri ụlọ mara pụọ la ama isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ọtụtụ ebe agbara nwa bekee kpọrọ ya mood swing mgbe ahụ ọ na-eme ị hụ onye na-achị ọchị gị na nwaanyị na ya na-achị ọchị ị gaa ka ị nyụọ mamịrị pụta ya ewewe iwe gụwa amaghị ihe na-ewe ya iwe ya nwa na onwe ya amakwaghị ihe na-ewe ya iwe ọtụtụ ebe agbara mood swing n'okwu bekee biko ihe m ji na-asụ igbo wụ na izu ka mma na nne ji na a ga-eshiri ụlọ mara mma pụọ la ama aha m bụ Mkpachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ụmụahịa n'ime obodo nke Chineke ekelere m ọha nwe eze ekelere m igbo bụ igbo ekelere m ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ Ojiọfọ sị ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo na mma igbo mma mma nụ anyị ji ọjị la aka na-akpọku chi kere igbo chukwu ya chukwu ya chukwu ya chukwu ya eke kere Ọbasị dị elu anyị ekele gị n'ụbọchị nke taa i kere nye anyị asị mma mma n'ebe m si bi ụwa ya ha anyị na-ekwe ọ na-emekpe mma mma ya ama ma anyị sịrị oge mara anyị na mma anyị sị ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ya atala azụ ya anwụna anyị sị egbe ya bere ugo ya bere nke sị ibe ebela a sị ka nku kwaa ya asị ka ọ kwụrụ m ya na anyị mịara nwa idi anya anyị sị nrọ ọma anyị ya pụta ihe na anyị ji ọjị la aka na-akpọku ndị ichie ndị tara akwụ ndị kwara ikiri ndị hiri agụ ndị mbụ ndị egede ndị ọkpụ ndị imi ọkpọ ndị ichie ndị ichine ndị otu obi bịa tara anyị ọjị nna m ụlọ kameje bịa tara m ọjị Dee Ojiagbọ nwa Dee eze mkpe nwa Dee Ogbonna nwa Dee riri ji nwa Dee ọchụ obu nwa Dee ọchụ ụlọ nwa Dee nkem Dee nkem ọdụ nwa Dee okoti nwa Dee ọriri nwa Dee ugwu m ọwe ebere agụ iyi ọrụ hụ bịa tara m ọjị onye a kpọrọ ya kpibiri ha kpara oku mba tara otu ka etala ibe ala m iji mụrụ m bịa tara m ọjị ihe a na-ekwu ọ wụ otu anyị ga-esi kwuo chọọ mee ka igbo laghachi azụ n'otu a chukwu si kee ha tupu ndị ọcha bata ka anyị wee kaa nka ma eri ụtọ ụwa ka ihe wee dịrị anyị na mma na aha ndị ichie ọdịnala isee dịka anaghị akpaghịrị ọjọọ ka mood swing onye igbo ọwa onye nọtu gaa pụọ n'onye wụbanye n'ihe ọzọ onye edoghị anya tie ntị ịhụ ya mara anyị mma ọ gara aga ihe e ji m na-ekwu ihe ụwa dịla mma ndị ichie onye bịa ṅụọ anyị ji ọjị anyị ji mmanya a sịrị o si taa dị mma na ya dịrị dịrị nwa bekee kpọrọ ya morning ndị igbo la-akpọ ya ụtụtụ ebe a gbara mgbe ahụ ị na-abịa ụwa o nwere ihe i kwupụta ụwa ọ wụ na ị bịa ụwa ma i mee ya ụwa ga-adịrị gị mfe ọ dịghị otu onye Igbo ga-esi rie ụtọ ala ọ dịghị otu onye Igbo ga-esi rie ụtọ ala Igbo rie nka ma ọ bụrụ ma onye Igbo emeghị ihe ahụ o kwupụta ụwa dịka onye Igbo Igbo mụrụ nze m ọzọ chọọ chi ala nna gị chọọ chi ahụ kere gị n'ala ahụ i si bịa ụwa maka na ebe ahụ ị bịara ụwa emeghị chineke n'amaghị ama ọ bụrụ na ị chọọ chi ahụ kere gị mata chi gị kwụsị ịchọ chineke ebe m si bi wee nwere chọọchị ọrụ ụgba ebe ndị Igbo na-abịa mgbe agwọrọ ọhụụ ụgba ha ghara ka ha chefuo ndị ha wụ ma ọ bụrụ ma ndị Igbo kọrọ akụkọ Igbo ma omenala Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma ojiọfọ kelere Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma ozi asị abịa Igbo mma mma nụ